eziokwu mmiri bụ mmiri ụwa niile Mm. onye isi okenekwe n'ụlọ m daalụ sọ welcome sir. na anyị bụ Deep Afro Culture anyị chọrọ ka ị kọwara anyị onwe gị ka anyị bidodu n'ọnwa okay nọ m thank you Ee, abụ m nwa afọ Igbo na Ezeagụ na Ụmụmba Ndiụnọ afa m bụ Anaezichukwu ọrụ mụwa na onwe m ihe Igbo ka m na-eme abụ m onye Igbo so na Ajali ogbo ọgụ ka anyị nọ n'obi ya taa so ihe mmiri ka anyị na-eme ihe anyị na-eme bụ ka ọ dịọrụ nwoke mma dịọrụ nwaanyị mma because ihe a bụ ihe nna nna nna anyị mere gboo nna nke m mere wee rutere m mụ na onwe m wee sị ka m mewenụ ụka o wee jụ wee sị m ga-eme otu ha si wee mee mgbe ochie so mụ na onwe m wee tinyekwa aka wee mewe o wee gawa many people so na-abịa abịakwa ekpe ekpere fa adịrị ha na mma o were onye na-abịa ebe a asị ka e mewe ihe ọjọọ ọ ka ọ dị mma ka onye ọbụla na-achọ ọ ihe dị mma ka onye ọbụla ji aka abịala ebe a onye sị ka ya mee nke ọjọọ anyị ada ekwete maka anyị na-eme ya ka Ezeagụ si eme omenala anyị ada eme ya ihe agbọrọ ọ bụ na ị bịa ebe a emee n'ihe ahụ ị bịa ebe a anyị ajụọ ka onye bụ kọwasịara anyị asị ka ị bịa megbuo anyị mee ya ọ dịọrọ gị na mma ị bịaba kene ihe mere gị ihe otu anyị si wee nọrọ ebe ihe a bụ obi ya ọgbaja ya ọgbaja Ajali ụgbọ ọgụ Ajali ụgbọ ọgụ o nwere arụsị o nwere arụsị o nwere arụsị a kpọ mmiri Ajali ụgbọ ọ dị na mgbada so
ọ bụ ihe anyị na-eme ebe a so o nweghị ihe ọzọ daalụ sọ daalụ daalụ sọsọ ihe mmiri ihe mmiri bụ ihe ị na-eme Mm, onye maka na ị mara ndị Igbo kwetara na mmiri oyi oyi yeah, yeah. Ehe, so onye nidikwere ihe ọbụla ọ nidiri bụrụ ihe mmiri bụ na ndị otu na-enye nsogbu bụ na ị chọrọ ịyọta ayịyọ na mmiri bụ na ihe ị na-eme ada agara gị. ị nwere ike ịbịala onwe gị na mmiri a i kwuo okwu kwee nkwa ọ dịọlọ gị na mma Mhm. ị bịaba kene ọ ma mgba gị ụgwọ ihe ọ na-emere olu gị nọ mgbe o mere ihe o ọma.
meere gị ihe ị ga-ama na o meere gị ihe ahụ ị tụkwasịrị obi ikwe- ị mara i kwena nkwa Mm. ị bịaba kene ya mmiri Ajali mmiri Ajali ụgbọ ọgụ ụgbọ ọgụ Mm. i kwuru na ime anyị nọ bụ na ọgbajagwa ọgbaja obi ya na enwe arụsị anyị o were arụsị ahịa ka eje nwere arụsị ahụrụ ka ọ mara dị na anyị ga-eje ebe ahụ ka anyị ji okay daalụ sọ ebe anyị nọ bụ na arụsị mmiri ahụ arụsị mmiri ee, na-akpọ mmiri Ajali ụgbọ ọgụ so o nwere ihe ị na-emechikwa na arụsị Mm, ihe a na-eme n'arụsị bụ ịma na o nwere ndị bụ ha prefere ha bịa na mmiri Mm, n'ụsọ mmiri ka ha ma mm, ma ma na ọ- mmiri na-enwe arụsị so ọ ndị gbakwara aha ọ bụ dibịa na-agba afa Hmm. o nwere ike a sị achọwa arụsị mmiri ahụ so mgbe ahụ ya chọwaziri arụsị mmiri ahụ a sị achọwa onye na-agọ ya so mgbe ahụ ha sịkwa achọwazi onye ahụ na-agọ ya achọwazie mụwa Okay. mụwa abịazi ọ bụ na onye kpụrụ ebule na ọ bụ ọ kpụrụ eshi na ọ bụ na ọ kpụrụ ọkụkọ Hmm. abịazi ebe a wee yọọ wee yọtụọ ihe ahụ ya bu n'obi n'iru eziokwu ọ na-awork ọ na-awork ọhụma ọhụma Mm. because ịhụkwa ndị ọzọ na-abịa chọweta ndị na-evute eshu ndị na-evute ewu Mm. so otu a ka maka na anyị na-ege na-anụ maka mmiri ej- mmiri- mmiri Ajali ọ yawa bụ ihe ọ na- ọ na-eme mma Mm. ọ na-enyere ụmụ ogbenye aka Okay. Ọ ya bụ. Daalụ. Ọya ọzọ. Mhm. daalụ sọ mana onye bịakwaranụ jewe na mmiri karịa ịbịa na arụsị mmiri Ajali agụgụ ya mere ya ọ na-ana ka ọ ga-abịa na arụsị before jewe na mmiri Ee, abịakwa na ndị Igbo Mm. onye maara Igbo ọhụma okay. before i jee na mmiri ị ga-abịagodi ọ bụrụ na ọ n'eke ka ị bịa n'afọ ị ga-achọgodi onye na-agọdị mmiri mm. ọ bụrụ na ọ nọrọzi ị nwere ike ijere onwe gị na mmiri a sị na ọ wụghị onye afụ kpee ekpere wee nawa amagwo na ọ- na onye ahụ anọ na ọ ga-azagodi ekpere mana ọ bụrụ na nke a na-eme ihe bụrụ onye Igbo ị kwesịrị mbịagodi na ọgbaja maọbụ na arụsị ahụ N'arụsị. were ọjị wee yọọ ihe jezie na mmiri kwa ha ivu ivu nabara onwe ya. so ọ na-adị important na onye ahụ kwesịrị mbịagodi onye ahụ bụ dị Chekwa. dị mmiri bịa na arụsị mbịa na arụsị ahụ nke o jebe na mmiri daalụ sọ ị na-agba afa Mm, mụnwa ada agbacha afa okay mụnwa ada agbacha afa ozi ọ dịkata ị magwo ka call si adị Mm. ọ bụghọ call niile bụ mmadụ na-enwe wụcha call so otu ahụ i si wee fụ m na o nwere ka mụ na gị ga-esi nọrọ Mm. a sị m zuo gị ozi aga zuo gị ozi yes mụnwa ada eme n'ike aka m so hawa ga-asị m na ihe m ga-ezi ha abịa n'ụra na ọ bụ na ha bịakwute m Mm. eme ka o mee ka m na-arahụ ụra a sị m jee zuo ya ozi Mm. ebe ọbụla onye ahụ nọ ha ga-egosi m ụzọ m eje ebe a m jee zuo ozi Zuo ozi. Mm. ihe a sịkwa m zuo m ezuo tọọ na ọ naba ọ ka m si eme daalụ sọ na ya bụ mmiri ajarị onye batakwa na arụsị yọọ ihe enwere ihe eji ayọ arụsị ihe mgbe Ah. arụsị ajarị m Ee, ihe eji ayọ ihe karịkwa o nwe ndị jiri ebune bịa bịa yọọ ihe o nwe ndị jiri ọkụkọ o nwe ndị jibe ọjị sọ ọjị wee bịa Mm, o nwe ndị na-ejiri ọjị ọ bụrụ na ha wụ- amaghị gote ọjị ha nwere ike were ego bịa bịa yọọ ihe Mm. maka ego bụ eji egote ọjị mhm, and mmanya nkwụ enu anyị adịghị eme ihe ngwọ nkwụ enu maka ihe anyị na-eme bụ ọdịnala Mm, and incense na candle mm. ọ ya anyị na-eji anyị o wee bụrụ na na o nwechakwaghị like eh, ọ sịkwa na ọ iwu bụ na ọ ebune bụ iji ayọ onyinye n'ọkwa nke ị nwekwere Ee, ihe na-eme bụ ọ bụrụ na ị jee n'aha Mm, ọ bụrụ na ebune bụ a requestịrị gị mm. ijiri ebune ọ bụrụ ọkụkọ ijiri ọkụkọ